Beni benius a s'umbra de su nuraxi, stagioni de s'ierru.

Su bravieri. Pagu mobilia, una cadira chi àtziat, abasciat e girat, unu bellu sprigu, anca si ddui càstiat un'òmini alligru, calincunu scannu po genti chi abetat. Prus pagus atrezus, ferrus, lametas, rasoi un ferru cun peddi po acutzai, machinetas po is pilus de incrutzai, crema e pinzellu po bravas perfetas. Est sa butega de su maistu bravieri, sempre istrantaju cust'omini traballanti, chi segat is pilus in palas e a innanti, cun is ferrus piticus de su mestieri, insaponat sa faci de su bravudu, ddi fait sa braba cun lama acutza e fintzas a candu no torrat crutza chistionat e no abarrat mai mudu. Tenit sa manu àbbili, firma, sigura, candu traballat cun totu sa genti, mai in tristura, sempri alligramenti, poita ci tenit a fai una bella figura. In butega piciocus e ominis mannus, setzius, ingiriaus, cun mesu lentzoru po no imbrutai nisciunu sennoru e acuntentai totus chentza fai dannus. Logu de dicius, contus e contixeddus. Is pilus a rasu po trigai ddui torrai a che su bravieri e pagai atru dinai, at essi mellus a ddu spendiri in proceddus. Eppuru, calincunu non pagat mai, cumenti su predi, potecariu, dotori e sindigu, chi tocat a ddus acuntentai. Fintzas su maresciallu de bonumori non si podit fai de mancu de cracullai, Onori a su bravieri, un'arti de valori.
S'arti de su bravieri est u'arti antiga e rispetada e specialmenti prima fiat fintzas u puntu de riferimentu po sa bidda. Ma ddi 'ollu domandai, chi funt is clientis chi ddui andant anche su bravieri e poi poita cancunu cumenti su dotori o su sindigu no pagant? Prima andànt totus a che su bravieri, poburus e arricus, siat po si segai is pilus che po si fai sa brava. poita non ci fiant is atrezus e is lametas chi ci funt immoi e onniunu no si dda podiat fai in domu sua. Cancunu, cumenti narat sa poesia, no pagat, ma no poita ca ddu pretendiat, poita ca fiant is personas prus in vista in de onnia bidda, chi fessit su sìndigu, su maresciallu, su predi o s'ufficiali postali, e fiat cumenti a nai po si fai cumpraxèntzia, po si fai olli beni, po u' sensu de riconoscimentu. E quindi a custa genti chi fiat prus in vista in sa bidda e su bravieri ddis fadiat su traballu gratis. E poi in prus a segai is pilus e a fai brabas, in sa butega de su bravieri approbiat puru genti sceti po chistionai, fiat unu logu po s'agatai totus impari, si berus? E tenis arrexoni. Specialmente me is annus passaus, prus de immoi, sa butega de su bravieri fiat logu no sceti po si tundi o si fai sa brava, ma fiat logu po si bì a pari a pustis de una dì de traballu, po chistionai, po contai contus e contixeddus, e custu qualsiasi mestieri chi fatzessit in cussu periodu, chi fessit maistu 'e muru, chi fessit maistu 'e linna, messaiu o pastori. E insandus nci scapat cun totu custa genti chi agatat a pari su diciu in sardu.
Biu ca si scritu bellu libru chi si narat Proverbi sardi e modi di dire della marmilla e del medio campidano, publicau de Sandi Editore in su 2019, liggisi cancu bellu diciu chi gratzi ti bei cun custa poesia. Unu diciu chi ti podit stai beni poit essi, Traballu bonu, non ci 'olit pressi. Est propriu berus poita po fai u traballu bonu nci olli passientzia, nci olli attenzioni. Beh, calli siat su traballu tocat a ddu fai sempri cun attenzioni e mai a tenni pressi, poita is cosas fatas a lestru bogant a pustis callincunu difettu. E su bravieri est unu traballu de attenzioni, poita ca imperat atrezus acutzus pois fai segadas a chini est asuta de is ferrus de su bravieri, eccu poita ca no nci olli pressi. E su traballu fiat unu vallori chi is sardus intendiant meda. E cali atrus dicius nci funt, asuba 'e su traballu, asuba 'e imparai u' mestieri? Un'antru diciu poit essi, Cussu chi no sballiat no imparat. E si, po fai su bravieri o po dogni atru mestieri, tocat a incarrerai de zeru, calincunu sballiu ddu fadeus a marolla. Su bravieri prima no est cumenti immoi ca andant a iscola po imparai s'arti. Prima unu chi 'oliat imparai a fai su bravieri bastat chi andat pariga 'e diis acanta 'e de u'antru bravieri chi fiat giai traballendi de cancun'annu e insandus si poniat po contu suu a traballai e naturalmenti fadiat cancu sballiu ddu fadiat, cancua segada de pilus fata a trotu, cancua segada cun is lamas, cancua stafeta me in sa braba o cancua segada me in trempas. Babbu miu puru fiat unu de cussus. Babbu miu puru iat imparau, poita essendi messaju, ma iat fatu su bravieri, feti, po podi agiudai sa famiglia a tirai innantis. Iat imparau s'arti de su bravieri a che u'atru bravieri andendi feti po duas dis, e si fiat postu po contu suu. Podeus imaginai cantus sballius at ai fatu, specialmenti candu at incarrerau. Immoi eus a nai ca fiat u cursu intensivu, at fatu a lestru est diventau su bravieri de sa bidda e si dd'arregodaus totu ancora oi. E narami, ita nant is dicius de sa genti chi andat a nche su bravieri? Nci nd'est unu chi ddu narant po arriri e iat essi custu, tundiu cumenti una brebei in s'istadi. E ita fadiant? Simbillant sa gente chi si tundiat a ua probei? Est unu diciu po arrì tra amigus candu unu ndi bessiat de sa butega de su bravieri tundiu a crutzu o a rasu, nendiddi ca simbillat a ua brebei candu custa beniat tundia de sa lana prima de arribbai sa basca a is primus de su mesi de maju. Eccu poita dda simbillant a ua brobei tundia. Però immoi seus in s'ierru e nosu cumenti e brobeis de bravus sardus si lassaus is pillus longus prima de sa tundidura, giustamenti, no? E chi est possibili si poneus fintzas su capeddu in conca po si riparai de su frius. E certu, e si poneus puru is cuffias po t'ascutai, poita deu ti ringratziu po custa bella poesia e po custu bellu dicius est veramenti u' prexeri arrexonai cun tui. E donaus apuntamentu a is chi si funt ascutendi a su prossimu episodiu.
Gratzias a totu bosatrus po s'ascutai.